akpọkuru chukwu kpọkuo ajana kpọkuo chi gị kpọkuo mmụọ niile gị na ha so kpọkuo mmụọ niile mụ na ha so kpọkuo ha onye si na ihe anyị na-eme adịghọ mma onye dị otu a ya ewere ana zere mmiri ụmụ agbọghọ ụnụ ya anụ di ndị na-achọ nwa ụnụ ya enweta nwa ndị dị ime ụnụ ya amụ n'udo ihe ọma bụ ife ya emere ụnụ ka ị na-ekwu ise ka ị na-akọmentị ka ị na-eshie ka ị na-alaik na ị gaghị afụzi ya nwa ọfọ ọganihu ka m na-agọrọ nwoke na-agọrọ nwaanyị tata bụ eke bụrụ 21 Ọgọst 2025 ọfọ ọganihu kọneshọn open door success ee ya bụ ọfọ abalị ka m na-agọrọ ụnụ ekpere abalị ka m na-ekpere ụnụ nwoke na-efolo mama ite ego nwaanyị na-efolo mama ite ego ihe ọma ya emere gị ndị na-eri nri nlọ ị gaghị eri n'ezi nri nlọ ndị na-alọ nlọ ọjọọ nlọ ọjọọ agbaana ọsọ kwa na-apụ ka ọ na-abịa n'obodo ị nọ na-abịa na kọntrị ị nọ na-asụchasịrị gị ụzọ na-asụchasịrị gị ụzọ na-asụforo gị ụzọ na-ewetara gị ife na-ewetara gị ọganihu na-ewepụrụ gị obstacle niile nke ị na-enwe n'obodo ahụ na-ewepụrụ gị delay na-ewepụrụ gị disappointment ị na-agba mbọ dị ka ị da agba ị nụọ nya di ibe gị na-anụ no way ee ị na-azụ ahịa no way ị na-arụ ọrụ nweghị nke na-aga aga ị nọgo obodo oyibo for many years onweghị ọrụ ị na-arụ ị rụọ ọrụ taa achụọ gị echi ihe ọbụla bụ ife ị na-agabiga asị ka ị na-ekwu ise ka ị na-akọment ka ị na-eshie ka ị na-alaik na ị gaghị afụzi ya nwa bụ ife akpọkuru chukwu kpọkuo ajana kpọkuo chi gị kpọkuo mmụọ niile gị na ha so kpọkuo mmụọ niile mụ na ha so kpọkuo mmụọ niile jebe igbo jebe oru je je zọba ụmụ igbo ndụ zọba na ụmụ igbo ndụ ma ndị na-ata afụfụ ka ha tadobe afụfụ ndị na-ebe akwa ka ha bedobe akwa ndị na-eru uju ka ha rudobe uju ndị na-ebe alịlị sị na ụzọ ha niile kpọchiri akpọchi na onwezi ihe na-aga aga taa taa ka o bie ọganihu doro gị ebe ọ bụla ị nọ wee fụ vidio amaghị onwe gị na chi gị azago gị ekpere ị gaghị ebezi akwa ị gaghị ebezi akwa ọ bụrụ na ọ na-abịa niile ebebu akwa before ị gaghị ebezi spirit of delay apụ apụgo spirit of ọla akụ ụchụ disappointment generational curse ihe emere eme ka anwụrụ ọkụ a na-apụ ka ọ na-eloketi obodo ị nọ na-asụchasịrị gị ụzọ na-asụforo gị ụzọ na-ewetara gị ọganihu na-ewetara gị ife na-ewetara gị mbunye elu na-ewetara gị kọneshọn ụmụ agbọghọ ụnụ ya anụ di ndị na-achọ nwa ụnụ ya enweta nwa ndị dị ime ụnụ ya amụ n'udo ihe ọma bụ ife ya emere ụnụ mụ nwa bụ mama ite ego na-agọkwanụ gị ọfọ ya adịkwanụ m mma dịrị mụ na ezinụlọ na mma anyị agaghị ebe akwa hmm? anyị agaghị ebe akwa onye kọtọrọ anyị a sị na chi m na ajana igbo ya akọtọ onye ahụ onye kwutọrọ anyị ajana igbo ya etigbu onye ahụ onye si na ihe anyị na-eme adịghọ mma onye dị otu a ya ewere ana zere mmiri onye ọbụla ihe ị na-eme na-atọ ụtọ ihe ụtọ agaghị akọ na ndụ ya onye ọbụla bụ ihe anyị na-eme na-afụ ụfụ n'obi ee ihe ụfụ agaghị akọ na eje famili ihe ụfụ agaghị akọ na ndụ ya na mma dịrị nwaanyị na mma n'afa chukwu na ajana n'igwe na ndị mmiri na chi ya ise ise ise ise